nin ye jɛfari maana ye kɔri mɔgɔ bɛ fama ka min ɲɔgɔn kalan komi tulon ni sɛbɛ min b'a kɔnɔ kɔri basigi ni bakolo ɲuman min b'a la kɔri olu bɛɛ ye maana dɔnbagaŋanaw ka taabolo n'u ka kɛwale dumi An ka tɔn n'o ye kalan mali ye n b'a fɔ a ma fasokan kanubaga tɔn ka sanyɛlɛma seli bi saba ni filanan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kunna an ye kunnasɛbɛnni labɛn kunnasɛbɛnni an y'a kɛ dakun fila ye dakun fɔlɔ an ye mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ tɔmɔ dakun filanan in na o mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ olu de bɛna olu de ye kunnasɛbɛnni kɛ bi n'o ye kunnasɛbɛnni kunnasɛbɛnni filanan ye o tuma olu fana la ni mɔgɔ minnu ye jansara ni mɔgɔ minnu ye kuru caman sɔrɔ olu la an bɛ an bɛ olu jansa an bɛ ladiyalifɛnw d'u ma an ka barosigi don n'o bɛ kɛ zuluyekalo tile mugan ni wolonwula an ma na a kun jɔnjɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye kan a bɛ boli kan de kan n'i ko kan i k'a fɔcogo n'i ko kan i k'a sɛbɛnni sariya n'i ko kan i ko a daɲɛw sɛbɛn cogo i ko a kanɲɛw faamu cogo kuma na sɛbɛnni tali a taara ka da o bɛɛ de kan olu ka se ka faamuya ka kan don ba la ka kan kɛ an ka baarakɛminɛn k'a kɛ jamana marakɛkan ye eh, an ka ka ka eh, eh, bamanankan fɔ ka a sɛbɛn k'a kalan Eh, hali i n'a fɔ ni i b'a fɔ eh, eh, k'an bɛn i b'a sɛbɛn ne, ne, ne y'a kalan mali la k'an bɛn no kɔrɔ t'a la ka an bɛn nka ni, ni, ni i bɛ bamanankan sɛbɛn eh, koɲuman kɔrɔ b'a la nka ni i bɛ eh, bamanankan sɛbɛn eh, cogo wɛrɛ la kɔrɔ t'a la donc euh, euh, i ka kan k'a sɛbɛn koɲuman bawo bamanankan ye eh, eh, kan ye donc euh, i ka kan k'a sɛbɛn i ko tubabukan na i ko angilɛkan na donc euh, euh, o sɛbɛnni nafa ka bon kosɛbɛ uh-huh. an bɛ se ka bamanankan fɔ nka an ka kan ka eh, bamanankan kalan k'a sɛbɛn fana uh-huh. ayiwa baara in a fɔlɔ sani n ka don a nafa fɔli ma n bɛ mɔgɔ minnu ye baara in sigi sen kan an b'olu fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na sabula eh, bamananw b'a fɔ cogoya min na sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ an bɛ fɛn o fɛn na i bɛ se fɛn o fɛn na n'i tɛ i yɛrɛ ka kan na i b'a ye k'a fɔ i ka mɔgɔya o ye tɔgɔ diɲɛ ye i mana kɛ kan o kan mɛnbaga ye n'i taara dugu la i tɛ kan dɔ mɛn dugu min na ni e de bɛ kɛ yen naloma ye o siratigɛ la ka an ka jamana kan dɔn ba la

o bɛ na ni danyɛrɛla ye n'i ye se sɔrɔ a la dɔrɔn a bɛ na ni danyɛrɛla ye wa i bɛ se ka i ja la min k'a fɔ de tiɲɛ yɛrɛ la dɔnniya min bɛ e la bamanankan na i bɛ se ka nɔ bɔ ani i bɛ se ka kɛ don dɔ la karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ye karamɔgɔ ɲuman ye o la karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogoya min na ko an kan'a fɔ ko k'i ye karamɔgɔ jolen ye ko karamɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ- eh, karamɔgɔ ɲuman ye nka i tɛ jo sabula don o don tulo bɛ taa kalanso